igbo bụ igbo ekene m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu ka na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo agara m leta maazị nnamdi kalụ na detention ndị dss ụnyaa and um, ebe ahụ ka ọ gwa anyị na ndị a na-achọzi igbu ya maka na ha anwụrụ ya ọgụ ofu onye n'ime ha anwụrụ ya ọgụ gbaa ya ụkwụ and ụnụ ma na Maazị Nnamdi Kanu ekwuole na arụ adịrọ ya ezigbote arụ adịrọ ya and dịka ndị ndị dọkịta ya si wee kwuo o nwere ọtụtụ ọya ime ahụ nke ọ na-arịa nke a na-ekwu ka gọọmenti hapụ ya ka ọ gaa lezie onwe ya anya ha ajụ na ha ama nhapụ ya so n'elu ya ka mmadụ nwekwa ya ọgụ gbaa ya ọkpa anyị amaghị plan ha mana e nwere ihe m chọrọ ịrụtụ ndị Igbo aka na ka uche anyị dị ya onye ọbụla na-ege ihe i gechaa tụsaa ya onye ọbụla bụ onye Igbo uche anyị dị ya ife ihe anyị na-akọ iri IPOB asịkwa IPOB asị gị ọ iberibe ka anyị dara maka na anyị amara ihe na-eme na erigo anyị mperi were IPOB mikpuo na-alụ anyị agha na-ebu agha n'ala Igbo n'aha IPOB were IPOB mikpuo na achọpụtara m na ndị ofe mmanụ na-alụso anyị agha and ụnụ ma ka ha si eme ha na-aghọ aghụghọ hinne ha ji ụzọ aghụghọ alụso anyị agha ha ama nchenwu na anyị aka mgba sị ka a pụta lụba ọgụ na ọwụọ na na aka ya ọ bụrụ agha ka a lụba ya and ha ma na ndị igbo adaki a anyị na-akpagharị enwere ụnụ lee anya ihe na-eme ugbu ọ kachasị vidiyo eh, ọkachasị voice note nke pụtara na-efegharị nkata Ibikunle Amosun na eh, onye na-esote onye isi ala anyị Kashim Shettima kpara nkata ha kpara maka ndị Igbo ha kpara nkata ebe 2013 mgbe ha na-akwado APC ihe chọpụta wụ na enwere enwere ndị a bịa na Naịjirịa enwere ndị Awụsa ụfọdụ n'ime ha na-ejighị anya afụ ndị Igbo nwekwa na-aghọtaghị ihe a na-ekwu maka Naịjirịa ndị nke ihe ka ha mkpa wụ na onye ọbụla ga-ekpewe okperechi ha nwekwe ndị nke ghọta na obodo a obodo a ekere ya bịakwa na nke ndị ofe mmanụ enwekwa ndị ofe mmanụ believe na ndị igbo ha hapụ ndị igbo ndị igbo prosper ha nwa ga-ada unless ma ha debere ndị igbo ka oru ndị igbo na-akpata ego ha na-akpara ha ego nke ha ga-eri so ha dị ụzọ mmadụ naabọ and onye isi bidoro ihe a na ndị be ndị ofe mmanụ ọ wụ chief obafemi awolowo ụnụ lee anya nga ọ gara ọkwa nga ọ na-emegharị woro woro woro ka o ji wee gaa nga and unu chọpụta na ndị a wụ ndị a na gị na ha mekọọ ihe ị dawa ha ahapụ gị gbaghaa gị ị lụọra ha mgbe ha ga-alụrụ gị ha agbaghaa gị ha adakwa ofu ebe so ihe na-eme ugbu a na-achọ ka m kọlụ attention n'etu ihe mere n'oge agha ụnụ ma n'oge agha bụ Ojukwu wepụtara Obafemi Awolowo na nga anyị kwuo ka e kewa ọ nata ha nye ya finance minister o ree ojukwu gaa n'ihu agha soro ndị ugwu buo anyị agha e nwekwara ndị be ha ahụ ndị kweta na Naijiria na-ekweteghị na ya bụ ọgụ kwada mba na ọ ka mma na e mere this eh, regional eh, system of government bụ ihe e kwuru na Aburi na ọ ya ka mma ọjị mmadụ dịka mmadụ dịka Wole Soyinka ọ gara ya nga mmadụ dịka nna eh, kedu afa nna eh, former aviation minister echefule m ma Fani Kayode nna ya ha gara ya nga nga ha na-alụsọ ọ kakwara ha mma mana n'ihi ihe ọ ga-erite nya nya gaa lụọ na agha ahụ nlezi anya ị ma na agha ha chere nọọ ọnda ihe ha chọbu ime ihe igbukpọ ndị Igbo egbukpọ mana ihe otu ha si che ya abụzi ka o si wee dị ndị ọkwa ihe otu onye nke a na-achịkwa ya kịta otu o chekwa ihe abụkwa ha otu o che mana na ọ na nke a ka ha ga-ebizi aka n'ala finally e wee lụba agha Igbo wee mee ihe ihe n'anya ha oduo ha fọ ihe dị ka ahọ ịtọ Awolowo lezi anya enweghị ihe ọma ọ ga-eme o werezie hunger as a weapon of war blọkụ ebe e si ebute nri ka a jụrụ ya ọ sị all is fair in war so wee were kwashiorkor gbukpuo ụmụaka anyị alụchakwa agha ụnụ lee anya ka alụchakwa agha na ahụ na onye nwa bụ onye wetara m em, two two naira were nye ndị Igbo no matter ego onye ị nwere two two pounds unu two two naira nye ndị Igbo ọkwa tutu na chee na ọzi ka e nye ha ka ha nwụtọpụ enwenụ ka ha ga-eji kuli anyị ekulikwe unu lekwa anya na ahụ so many evil policies e mere edebe Naijiria n'ọnọdụ ọ nọ wụ policies Awolowo mere subsequently onye ọbụla laa be ha ga-aga arụ nwa ọrụ bekee na onye mfuli wee na be anyị nwụrụ anwụ ọchịnata anyị mana ee eh, result akpọọla fast forward na mgbe ha na-achọ ịkwado otu a na-akpọ APC ndị otu ahụ bụ ndị otu Awolowo that movement onye tekiziri leadership ya wụ onye isi ala anyị a wụ eh, president Bola Ahmed wụ onye tekiziri onye isi that group ihe m kpọrọ ha wụ gangster of Lagos maka na ebe isi ebe isi ha nọ wụ na Lagos so ha abịa ha na ndị ndị ugwu ahụ ndị nke na-achọ ka onye ọbụla ga-akpọ isi ala ha na-akpọ bịakọzie ọnụ maka na ụnụ ma na ọ naanị ndị Igbo na ndị ha wụ ndị wụ ndị e, na-ekpere Chineke e, ndị na-eso Jesu ọfụma ọfụma so achọzie ka ekpochapụ anyị unu lekwa anya unu ga-ahụ na former gọvanọ Bala Mohammed pụtara kwuo na ha na-achọ ịkpọta ndị Fulani niile relocate na Naịjirịa so ebe a ga-erelocate ebe a plan ihe from Benue gbadata Enugu ha kpụrụzi ala Igbo so ihe ifre a na-eme ile anya na ihe a na-eme dị similar n'ala Igbo dị similar ịchụchụsị farm village dị similar to ihe a na-eme na Benue steeti so ma ihe m ji ekwu ya maka ndị na-akpọ na IPOB na-egbusi ndị mmadụ IPOB egbughị onye ọbụla kama na e framera IPOB ka a hụ ihe e ji bata na be anyị wee gbube mmadụ I covered it myself mụnwa na onwe m na-agwa unu take my word for it maka ndị na-akọgheri m enweghị ebe nọ na n'obodo anyị dị safe ọ wụ na anyị eliteghị jikọ aka ọnụ were ofu obi nụba ọgụ a tibe mkpu ka a kpọpụta nwa amadi a wee nụba ọgụ a jikọ aka ọnụ maka o wego anya na a na-ebu anyị agha so ihe ha kwere na nkwa ile anya na nkata nke Amosun na onye a kpara ile anya na ha ihe Amosun esoghị ha maka na otu o ji na-asụ okwu gosi na o soghị na nkata mana ndị so nkata ahụ Fashola so na ya maka na eh, nwa vice president kwuru na Fashola kwuru na ya akwụsịgo inye ndị Igbo um, approval ime pharmaceutical so onye ihe nkata ahụ akpago ya maka a kpa nkata ahụ mgbe Fashola na-achị so Fashola na ndị kpara nkata ahụ onye isi Redeemed Christian Church of God Adeboye so na ndị kpara nkata maka o so na ndị bu ya n'isi in fact o so na ndị mere the movement and ile anya after 2014 onye ọbụla na-aga na Redeemed ga-agwa gị na ha bịazi na-adị hostile to anyị nwa bụ ndị Igbo bidozie na-asụ Yoruba ha bidozie na-egwu owu ihe niile ha na-eme awụ ndị be ha achọdị ịma ma ị nọ ma ị nọhụ i kwusi ike a sị gị na a na-enye gị chance so o gosikwe na aka ya o kwetara na ha ihe ha na-eme maka ndị na-aga ebe ahụ na-eme na ha na-eme chọọchị ịgbado anya ọ ya wụ ka m na-aga mụ agbadogo anya nke ha ala na m nye sọsọ nye lawa ihe ọbụla nọ na-arụ ụlọ nọ na-arụ ihe ọbụla na-arụ na-arụ gbazie maka ị wụ ọbịa ka ị wụ you know so nkata a ha kpara awụ na a ga-agbajisi anyị aka nakọrọ anyị business anyị na-eme you know narakwu anyị ala Igbo anyị awụrụzi oru unu lekwa anya ihe first lady anyị kwuru nwunye prezidenti kwuru ọ sị na ha ga-ekpọrọ ndị Igbo ha ga-eji anyị mere ohu so ụmụ okwu ndị a gosiri gị ọ bụdụ ihe ọ bụdụ nọọ ihe a fọji afọji ọ nọ na public domain already kama na uche anyị adịghị ya m na-ekwuzi ugbu a na ka uche anyị dị ya ka obodo ọbụla lite ka anyị kwado ọfụma mara ka anyị si edifendụ onwe anyị mara ka anyị si akwado ọnụ mana ndị na-ebuzi agha ugbu a ọ dị ka ndị ugwu agwagonu ndị a ngwa na ya alụgo na na-akwa ya ọnụ ngwa unu lụkwanụ and onye na-achị obodo a kwetara na ya ama ihe na ha ga-eji nwa aghụghọ na arụrụ ala maka na aghụghọ na arụ ala ka ha jizi ebu agha ha na-ebu ugbu a na so um, unu lee anya ka esi etikpọsị aga n'ebe ndị Igbo na mụọ ahịa ya ọkụ tikpọsịa dị n'ihe ha bazi na trade fair ugbu a na ka a nawa anyị taks ahụ ha kwuru ka a nawa anyị na ịta ndị Igbo natara approval from federal abịakwa na ndị Igbo approval gbakọ ego niile gbakọ shop niile nọ na trade fair a ga na enwe ike asị gị na 5 million asị gị na 10 million ka ịhụ so ka ndị be anyị ebe na ebe ọbụla ị nọ ka ilite igbo ọbụla ebe ị nọ ka ilite ghewe ntị gị oghe ebe ọbụla a na-akpa maka ọdịmma igbo ka itinye ọnụ ka ilite ee eh, na mmiri abaga awọ ọnụ na ndị na-ebuzi anyị agha kịta bụ ndị obodo a ji ụzọ aghụghọ na-ebu anyị agha unu lee anya na-ahụ na e nwere nwa amadi onye igbo erelize nke a na-akpọ ijele and ihe ha mere n'ala Igbo wu na ha fọndụrụ ha buru ego bunye some criminal element ụmụ anyị bụ ndị Igbo bunye ha ego ha wee na-akpa mkpamkpa ahụ ha na-akpa ma ama gịnị ga-akpatanụ mmadụ ga-eji nọkata gị ga gbawa gbagbuo mmadụ na vileji ọ dị ka vileji ahụ kwapụ ka uche ụnụ dị n'ihe a na-eme ọ ka da vileji kwapụ mana ha bịara na-ele na kedu ka ha ga-esi banye n'ala Igbo dị peaceful a na-enweghị criminals ha aghadozi aka na IPOB maka na IPOB na-ekwu maka mmegbu a na-emegbu ya ha aghadozi aka na were kpọtazie ekperima ka m jụdụ unu nwa bụ ndị Igbo kedu ka onye na-achị obodo ga-eji kpọrọ ihe dị ha ka ndị amị kpọbaga na be anyị rekrutzie ekperima kpọọ ya ndị amị wabaga ya wabaga then bịazie tụgharịa na-akpọ IPOB and ihe na-ewute m ebe ndị be anyị nọ wụ kemgbe ekperima a pụtara na TV oge ha chọziri igbu ya ka ha kọva ihe ha mere kwuo na ọ nya nwa ka a kọntraktịrị enwebeghị ndị be anyị litenụ jụọ ajụjụ jụọ nya ajụjụ ihe onye nọdụ ebe ọ nọ ọ sị ha nọ n'ọhịa ndị ahụ ịfụ nọ n'ọhịa unu rote na e brekiri jeelụ na Owerri breki ọda jeelụ na Owerri kpọkọrọ ndị ohi niile ahụ nọ na jeelụ nga ahụ nye nwa amadi a ya trenụcha ha awụbaga platfọm eji wee rụọ ọrụ ahụ n'ala Igbo wu Ebube Agụ Hmm? ụnụ chọọ ịma ma ihe m na-ekwu wu eziokwu sọsọ ebe egburu mmadụ asakịrị vileji wu ebe Ebube Agụ ahụ nọ ebe Ebube Agụ na-anọghị enweghị ihe mere ebe ahụ ka o doo ụnụ anya maka na anyị kpagharịrị ghọta ihe na-eme na anyị emego ọnkọva ma Ebube Agụ ma Asari Dokubo onye ọbụla na-azọ isi onwe ya ka anyị nọ na-ebegodo akwa nke a federal gọọmenti is recruiting another set of criminals ọ ga-awụba n'ala Igbo mmadụ dịka ijele mmadụ dịka Ikenga Uruagu ụnụ gbakwa nkịtị nke a mee mmadụ dịka Keshi na Ọsụ Ihiteukwa ndị a wụ ndị nọ na soshal midia na blackmail IPOB ị gaa na platfọm ha ebe ha na-ekwu okwu ị ga-ahụ ka ha na-erekrut some youth ebute ego ugbu a na-ebu ige ha wụbakwa ha ebe ahụ kpọwakwa IPOB ọnụnụ maka na anyị ada elere anya anyị ada eche echiche ọfụma of course ha ji na midia ihe ọbụla a gwara anyị na midia anyị ekweta anyị ada ajụ ajụjụ ehe so ihe m na-agwa ụmụ igbo ugbu a na-awụ na another second phase of ịwụbaga ndị ekperima na nọ na ya maka na aghasaala nke na ha ele anya na-ahụ na Gentle de Yahoo kpọrọ ha aha ha nwụrụ ya ozugbo ozugbo emepere e ha ha nwụchi ndị anwụpụ ị le anya na-ahụkwa na Hope Uzodimma ekwuru na ya ga-erezi vigilante obodo ọbụla ekwekwala ya rezo ha obodo ọbụla laa gaa were aka ha rezuoro onwe ha vigilante obodo ọbụla ekwekwala ya rezuoro unu vigilante maka na ọ ndị isi otu kịta na ndị a na-akpọ ka Ikenga Uruagu Ijele na Keshi na-akpọkwa ka ha ga-ejikwa wụbata E- e- ego niile ị hụ a na-ebi wụ ego eji ewe ejidi eji na-akwado ma nke a na-alụ na benue ma nke a na-alụ na ala igbo ọ ya wụ ego niile a na-ebi ka igbo mụrụ anya lite ka m na-agwa unu unu le anya na ndị ereliziri enwere some ekperima ndị igbo ndị na-ekidnapụ mmadụ ndị gbugasị mmadụ erelizi ka m jụọ unu nwa bụ ndị igbo ndị a na ekperima a na-ereliziri ebe ka a ga-akpọbaga ha a ga-erehabiliteti ha tinye ha na the military ka esi wee rehabiliteti ndị Boko Haram wee ha na militri ka ọkwa ndị ekperima niile a ndị Igbo niile a na-awụ ndị ohi erelizi m na-amaghị reason gọọmenti ga-eji lekata anya ndị ọ ga-erelizi ya wụrụ ndị ohi na ndị na-ekidnapụ mmadụ ọ na-eche na ha pụtazie ha kwụsị ịkidnapụ mmadụ ka ọ na-eche na ha pụtazie ha mewe gịnị ọkwa ha pụta ugbu a na erekrutuo ha ka ọ wụrụzie ma before anyị na-atụ aka na Asari Dokubo na ọ bụrọ onye igbo ka ọ wụrụzie nọọ ndị igbo anyị na-eme ihe ahụ ka igbo obodo ọbụla onye igbo ọbụla na-ege m ntị unu mara obodo em Keshi shi na Orsuihiteukwa jee gwanụ ndị PG Orsuihiteukwa na ndị eze Orsuihiteukwa na Keshi nwa ha nwoke sokwa na ndị federal gọọmenti na-enye ego ya na-erikrutu boys online ndị ga-ebidokwa another attack Ikenga Uruagu na ijele unu le anya na-ahụ na protest ijele na-eme na a na-enye ya ndị nche ndị na-eche ya nụ ndị ee eh, ndị sekuriti mana nke mana nke anyị mere na ihe a mana nke ndị mmadụ mere ọfụma ọfụma um, e, a gbaa ha tear gas mana nke ọ pụtara n'ihu kwuo na ya ga-eji mma mapụ Nnamdi ndị polisi na ebe ahụ ka ị wee hụ na ọ federal gọọmenti na-afọndụ ha na-akwado ha so ihe m na-akpọ den ndị nke a na ndị ohi ndị nke a na-ewepụtakwu na nga unu le anya na-ahụ na eh, Ijele eche ha na nga pụta bido mewe ihe ọ na-eme ndị nke a pụtakwa na nga ugbu a na ego niile ebiri cheke ga-ewe ga-ewe ihe dị ka 10 bilion bunye ndị a cheki ihe ha ga-eji eme sọsọ ihe ha niile n'ụwa ịdị na-ego Igbo na-esi nri na-enye ụmụaka ihe asa ha mebe ha na-eme ka Igbo ka anyị lite mụrụ anya ndị eze obodo niile nọ n'ala Igbo ị na-ege m ntị biko gaa gwanụ eze obodo unu mmadụ na onye a m kpọrọ afa lekwa ihe federal gọọmenti na-eme lekwa ihe ọ ga-awụ ee ka anyị makwanị ka anyị ga-esi wee kpaa nkata confrontụzie ha na omume nke ha na-eme gwazie ha ha kpọpụga ndị army ha na ndị Ebube Agụ ha ka anyị were aka anyị chewe onwe anyị ka anyị si eche onwe anyị na mbụ enweghị ihe IPOB mere ka anyị jidesianụ IPOB ike n'ọhụrụ obodo a- a- a- hụrụ n'ọhụrụ ndị otu a bụ IPOB onye ekwekwala otu a daa ihe a wụ sọsọ otu pụtagoronụ chịkọnata ụmụ okorobịa anyị niile ọnụ nwee ike ịgwa ha okwu ha anụ ihe ọ bụla unu ga-eme ịkwado ka otu a da nwụ na ị wụrụ onye Igbo tinye aka tinye ọnụ mee ya hụ na otu a adaghị ndewo